Níl Craobh Peile Chiarraí buaite ag Daingean Uí Chúis ó 1948. An éireodh leo cúis ceiliúrtha a thabhairt chun an bhaile i mbliana? Nó tar éis dóibh iad a chloí sa chluiche ceannais club, an éireodh leis na Crócaigh a gcroíthe a bhriseadh arís? Chaith Mac Dara Mac Donncha súil ar chluiche ceannais Chiarraí thar a bheith suimiúil. Tá bearna fada ó chroch an Daingean Craobh an Chontae siar. Tá cúigear O'Sullivan ag tosaí anseo, Tom ag uimhir a ceathair agus Barry lár na páirce is aitheanta díobh. Ansin tá triúr de mhuintir Geaney sna tosaithe agus is é Paul captaen na foirne. Tagann Maidhcí Lynch isteach sa líne lánchúil do na Crócaigh agus neart taithí san aonad céanna idir Fionn Fitzgerald, Gavin White agus Brian Rooney, Brian Looney fiú. Tá athrú eile i lár na páirce, John Payne istigh in áit Michael Potts. Coinnigh súil ar Gavin O'Shea, Micheál Burns agus Tony Brosnan sna tosaithe. Caite isteach mar sin agus seo an Daingean ins na geansaithe dearg is bána agus caithfidh tú dul siar go dtí na ceathrachadaí an uair dheireanach a bhuaigh siad. Seo an chéad ionsaí seo. An ceann seo buailte ag Dylan Geaney. Titeann sí isteach i lámh an chúl báire. Dhéarfadh go leor go raibh sé sin níos measa ná iarracht a chur ar fóraoil. Deis anois ag na Crócaigh dul ar fhrithionsaí ach drochghlanadh amach a bhí ansin. Ansin an iarracht agus buailte thar an trasnán. Tá ag Paul Geaney. Aimsir dona go leor anseo, mar atá ar fud na tíre anois. Níl aon scór fós faighte ag na Crócaigh. Ar ndóigh, bhí máistreacht acu ar chraobh an chontae roinnt blianta ó shin ach ansin tháinig deireadh lena ré mar a thagann tarlaíonn ag go leor clubanna. Seo do David Shaw anois, an lántosach. David ag gearradh amach, tá seans aige, tá leathshans aige, tá sí ard agus tá sí cruinn! Chéad scór is ceann breá! Pas buailte trasna, faighte anseo anois ag Cathal Bambury. Cathal Bambury, tá sé amuigh ar an gcliathán. Shamhlóinn go mbeadh sé deacair aige scóráil ón áit seo. Fós aige agus tá na Crócaigh faoi bhrú ag iarraidh an tseilbh a fháil ar ais. Seo do Dylan Geaney anois, Dylan Geaney, iarracht ó Dylan, ah tá sé sin iontach ag Dylan Geaney. Scór álainn ar fad. Anois, bhuel, beidh imní ar bhainistíocht na gCrócach anseo mar níl siad ag déanamh aon dul chun cinn chor ar bith. Ar ndóigh tá neart ama fanta agus gualainn sách crua faighte ansin. Tá an imirt ag leanacht ar aghaidh. An tseilbh fós acu. Leathchúlaí láir anseo, Gavin White, ag teacht chun cinn anois. Fear eile atá éifeachtach ar an ionsaí. Cic buailte aige lena chiotóg agus, bhuel, níl faighte acu ach péire, ach bhí an dá cheann thar barr. Dhá chúilín idir na foirne anois agus cé gur thosaigh an Daingean go maith, de réir a chéile tá na Crócaigh ag teacht ar ais anseo. Seo Gavin White, fuair sé ceann breá níos luaithe, ceann breá eile faighte aige agus anois an bearna is lú idir na foirne. An Daingean ag teacht arís ar an ionsaí, amach ar an taobh an ceann go dtí Cathal Bambury. Ar ais chuige arís. Caite isteach sa gcoirnéal, bhfuil sé sin ag an gcosantóir? Níl. Tá sé faighte ag Dylan Geaney. Dylan na mbróga gorma agus neart léirithe ansin ag Dylan. Ceann sin buailte, buailte ar aghaidh. Tá siad ag éirí, ó gabh mo leithscéal, seo é Dylan Geaney agus an ceann sin buailte ard ag Dylan agus bhfuil sí cruinn, tá sí cruinn ag Dylan Geaney. Scór breá eile.

Faighte ag Dylan Geaney, bhuel tá Dylan Geaney ag imirt thar barr ar fad anseo. Seilbh ag Cróc anois, tá siad trí chúilín chun deireadh arís. Ceann sin buailte isteach, tá siad, tá, faighte ag an gcosantóir. Glan amach, níl sí glanta amach aige, ó bhfuil siad chun íoc as, tá siad chun íoc as! David Shaw, d'aimsigh an cúl ach ba cheart an liathróid sin a bheith glanta. Botún déanta agus tá siad tar éis íoc as go daor. Tá siad cothrom. Cic saor don Daingean anois a bheidh siad in ann teacht ar ais le freagra ar an gcúl sin. Cúl i ndáiríre nár cheart a bheith géillte. Liathróid sin buailte isteach, á, buailte go hálainn thar an trasnán. Barry O'Sullivan. Cúilín amháin idir na foirne. Na Crócaigh ag teacht arís. Brian Looney. Anois ag iarraidh dul thríd ansin. Caithfidh tú bheith cúramach gan feall a dhéanamh, tá an tseilbh fós aige. Tá an buntáiste á ligean anseo ag an gcosantóir. Tá sé faighte, an bhfuil cúl eile? Níl, tá sé stoptha, an bhfuil? Á, tá sé ag cur isteach sa gcúl! Agus déanta na fírinne, ceann eile bog, bog! Titim istigh, bhí an cosantóir amuigh chun cinn. Roimh Kieran O'Leary agus ah ba cheart é sin a bheith stoptha. Agus eh dhá chúilín d'fharasbarr anois ag na Crócaigh arís, an ceann sin buailte isteach sa chuid seo, mar a tharlaíonn i gcónaí. Cineál spreagadh faighte acu ón dá chúl, an ruathar seo anois. Bhfuil seans acu ar bhuaisc áit fiú? Ná cúl ag Evan Looney! Ná ní raibh tada bog faoi sin. B'fhéidir go mbeadh cosantóirí an Daingin díomách an chaoi go raibh sé in ann a bhealach a dhéanamh isteach ach nach álainn an críoch a bhí aige lena chiotóg. Ocht scór an taobh ach trí chúl ag na Crócaigh. Tá siad ag teacht arís. Ag oibriú na liathróide amach. Foighdeach. Ar ais go Kieran O'Leary. Kieran O'Leary thar an trasnán. Dul amach sna blianta ach tá an scil fós aige. Anois an féidir leis an Daingean teacht ar ais? An mbeidh orthu cúl a fháil? Shamhlódh go mb'fhéidir go gcaithfeadh. Mór an lear é trí chúl a ligean isteach. Ag iarraidh oibriú ansin anois. An ceann sin ciceáilte ag Dylan Geaney arís is tá Dylan Geaney ag déanamh a thréan dícheall ach ní leor é a cheapainn ag an tráth seo. Buaitear isteach ansin sa gcoirnéal. Tá na Crócaigh ag teacht arís. An pas trasna go dtí Burns agus Burns deas réidh thar an trasnán. B'fhéidir gurb é a chinntíonn é. Ní dóigh liom go raibh mórán amhrais faoi ar aon chuma. Agus comhghairdeachas le na Crócaigh.
This club is everything to all of us here, all the fans, all the supporters. There's so much work goes in in behind the scenes that is just you know it gives us the opportunity to play. We're a very very small aspect of what's going on.